ndi chikalata chimene chili mu chiyankhulo cha chisamunda ndiwerenga ndikamaliza comrade asabuni awerenga mu chiyankhulo cha chichewa koma mukudziwa kunena kuti nthawi zonse amalawi eni ake a bungwe la cdedi akamva kunena kuti tili ndi msonkhano wa atolankhani amanitumizira matext amanena kuti e, nkhani iyi chonde e, amalawi ayidziwe ndiye ndili ndi mauthenga angapo koma chifukwa cha nthawi ndisankhapo awiri nkhani yoyambirira ndiyonena kuti uh, munthu wina walemba text uthenga kundiuza kuti uh, tikuthokoza kunena kuti nduna ya zachuma olemekezeka uh, joseph mwanamveka anapereka mwaukadaulo dongosolo la chuma la pakatikati e, koma tikupempha kunena kuti amvetsere ndi chidwi zimene anthu akuyankhula kuli anthu ena amangolubwalubwa koma kuli anthu ena amayankhula ndiye akuti amvesere ndi chidwi makamaka nkhani zokhuza misonkho uh, nkhani yachiwiri ndiyonena kuti kwabwera uthenga uh, umene ukunena kuti chinthu chimodzi china chimene anthu anavotera boma la dpp la mutharika ankafuna kuti amve chenicheni pa nkhani ya ngozi ya ndege ndiye anandituma kuti pamene muchita msonkhano wa atolankhani mukanene kunena kuti amalawi akudikirabe ndi chidwi kunena kuti kukhazikitsidwe kafukufuku wina amalawi ali mafunso ambiri amene mpaka pano sadayankhidwe chinthu chachitatu akuti amalawi akukumbukira bwino kuti mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika adanena kuti nduna zake zizipereka maripoti uh, ndiye amalawiwo akulakalaka kuti pakhale ndondomeko kapena njira yonena kuti azidziwa kuti kodi nduna zimene zapereka malipoti ndi ziti zimene sizinapereke ndi ziti koma koposaposa amalawi ali ndi chikhulupiriro kuti apm mmene ankanena kuti azipereka malipoti sangofuna zongolemba ndunazo zizionetsa kuti zikugwira ntchito uh, and ntchitoyo phindu lake lizioneka amanena kuti uthenga sulemera bungwe la cdedi limayimira amalawi ndiye mauthenga akabwera timawerenga without much ado allow me to go straight to the business of the day like stated in earlier on i have a statement which i'm going to read out

End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, seeded executive director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kunena kuti Uh, zokambirana zimene zichitike muchipinda muno zigonera kwambiri pa chiyankhulo chimene tonse timamva koma popeza kuti pali anthu ena chiyankhulo chimenechi samva ngakhale mpang'ono pomwe uh, zinali zofunikira kuti ndiwerenge chikalata chimenechi muchiyankhulo chimene enawo angamve ndiye ndinawerenga ndiye uh, ndinalonjeza kuti mzanga comrade asabuni awerenga uh, muchichewa choncho mundilole ndipereke bwaloli kwa comrade asabuni thank you very much uh, zikomo kwambiri director monga mmene akambira director mutu wa kalata yathu lero ndi kuchitapo kanthu pa ndalama za boma zosakazidwa ndi ulemu wa mtsogoleri wa dziko opuma bungwe la cdedi likumema amalawi kuti ayambe kukambirana moona mtima pa yemwe ali woyenera kupatsidwa ulemu ndi kupatsidwa zinthu Pempholi likudza potengera zomwe zakhala zikuchitika mu ulamuliro omwe wapita posachedwawo wa Lazarus Chakwera. Ife a CDEDI tili ndi funso lalikulu ili. Kodi Amalawi akuyenera kupereka mphoto kwa anthu osazindikira, osasamala komanso akuba mopanda pache m'dzina loti kulemekeza mtsogoleri wakale? Lingaliro lathu ndiloti nthawi yakwana tsopano kuti pakhale mfundo komanso zinthu zomuyenera munthu kulandira ulemu ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino molingana ndi mmene wagwirira ntchito ife tikuona kuti munthu yemwe adzichoka pa udindowu zinthu zitawonongeka kuyerekeza ndi momwe adazipezera uyo yemwe sadagwire ntchito yake bwino sakuyenera kulandira ulemu ngati mtsogoleri wopuma wa dziko lino ndipo sakuyeneranso kupasidwa zinthu zomwe mtsogoleri wopuma amalandira kunena zoona palibe chifukwa chomveka chopangira izi padakali pano cdedi ikupempha mabungwe a sadc commonwealth former heads of states ofesi za akazembe mabungwe akunja ndi a mdziko muno kuti asiye kuvulaza amalawi pochita mikumano ndi a lazarus chakwera ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino kufikira pomwe iwo achakwerawo adzasimikizidwe kuti sakukhuzidwa ndi zolakwika zomwe zakhala zikuchitika pa nthawi ya ulamuliro wawo ife kuno ku cdedi tikugwirizana kwathunthu ndi zomwe ayankhula mabungwe omenyera ufulu mdziko la tanzania pomwe bungwe la commonwealth lasankha achakwera kukhala mmodzi mwa anthu kapena kuti nthumwi zotsogolera zokambirana zofuna kubwezeretsa bata mdzikolo potsatira ziwawa zokhuza chisankho tikugwirizananso ndi mabungwe a ku tanzania kuti achakwera alibe kuthekera kolimbikitsa mtendere kamba koti udindo ngati uwu umafunika munthu woti wachoka pa mpando wa mtsogoleri wa dziko mwaulemu osati atsogoleri ngati chakwera omwe alephera kusankhidwanso pa upulezidenti kamba kosaukisa dziko ndi kuba kopanda nako manyazi komanso kuzikundikira chuma pofuna kutsindika za izi achakwera adali mtsogoleri wa boma lomwe lidazunza nzika zosalakwa pomwe m'malo moteteza anthu apolisi ndi asilikali a malawi defense force ankangowonerera komanso kukhala mbali ya zigawenga zomwe zidavulaza anthu omwe tchimo lawo lidali kukwaniritsa ufulu wawo wochita zionetsero za mtendere kuonjezera apo posachedwapa pomwe nduna ya zachuma a joseph mwanamvekha amapereka ndondomeko ya zachuma ya pakati pa chaka auza dziko lonse kuti nyumba zachifumu pansi pa achakwera zaononga ndalama zokwana 67 biliyoni pa miyezi isanu ndi umodzi okha izi ndi ndalama zomwe nyumba zachifumuzi zimayenera kugwiritsa ntchito chaka chonse osati theka la chaka basi ngati momwe zakhaliramo ngati uku sikuba ndife odabwa kuti ichi nchiyani kwenikweni kutatsala sabata imodzi kuti chisankho cha pa 16 septemba chichitike mopanda manyazi chakwera adauza dziko lino kuti akudziwa anthu omwe akuchita katangale ku kampani ya nocma pofuna kuti vuto la kusowa kwa mafuta lipitirire koma sadachitepo kanthu pa anthu omwe amawaganizirawo chakwera adayeseranso kuphimba anthu m'maso pa nkhani ya ngozi ya ndege yomwe idapha yemwe adali wachiwiri wa dziko lino a saulos chilima ndi ena asanu ndi atatu pa 10 juni mu chaka cha 2024 ku nthungwa m'boma la nkhata bay iwo adakhazikitsa kafukufuku wokayikitsa yemwe lipoti lake lidawasiya amalawi ndi mafunso ochuluka opanda mayankho mwachidule titha kungoti linali lipoti lochititsa manyazi ngati izi sizokwana pa nthawi ya ulamuliro wa achakwera amalawi aona katangale onyanyira ku nyumba zachifumu ngakhale iwo adali mtsogoleri wa dziko adasankha kuyang'ana kumbali osachitapo kanthu kuwapangitsa anthu kuganizira kuti mwina nawo akhala akupindula pa nkhani zakatangale zomwe zamanga nthenje mu ulamuliro wawo monga kugula feteleza wa aip ku butchale kusakazidwa kwa ndalama za matenda a covid-19 nkhani za east bridge ndi bridgin foundation komanso nkhani yakuhakidwa kwa system yosindikizira ziphaso zoyendera pofika pano cdedi yalembera kalata bungwe la acb kuti libweretse poyera zikalata za mulandu wa a zuneth sattar makamaka kuulula munthu yemwe wakhala asakutchulidwa yemwe akuganiziridwa kuti akukhudzidwa ndi mulanduwu omwe uli mkati ku bwalo la uxbridge magistrates mdziko la united kingdom polephera kuchotsa ntchito a prince kapondamgaga yemwe adabweza galimoto ya mtundu wa mercedes benz ndi 70 million ku acb uli ngati umboni woti chakwera naye adalandiladi galimoto yopuma ya mtundu wa lexus kuchokera kwa a sattar Choncho, kubweretsa poyera kalata za mulanduwu kutha kuthandizira kuti a Chakwera adziikire kumbuyo pa mphekesera zomwe zinkamvekazi. Kunama kwa a Chakwera pa nkhani yolimbana ndi katangale kudaonekera poyera pomwe a Martha Chizuma omwe adali mkulu wa acb adamangidwa pakati pa usiku. pa nthawiyinso chakwera adayesera kuphimba nkhaniyi pokhazikitsa kafukufuku yemwenso lipoti lake lidali losagwira mtima ndi lochititsa manyazi pomaliza ife ku cdedi tikuwuza nthambi za boma kuti ziyikepo chidwi pa malipoti tapereka mmwambawa ndi cholinga choti amalawi athandizike kudziwa ngati a Chakwera ali oyenera kulandira ulemu omwe amayenera kulandira mtsogoleri wopuma yemwe adatumikira dziko lake bwino komanso ngati akuyenera kumagwira ntchito yolimbikitsa mtendere m'mayiko ena chikalatachi chasayinidwa ndi a executive director a bungwe la cdedi mr sylvester namiwa
zikomo kwambiri comrade chifukwa chowerenga momveka bwino chikalata chimenecho ndikukhulupirira kuti amalawi amva mvemvemve ndisanapereke bwaloli kwa priska kuti angakauche blanket ndimafuna ndinene kuti lero tabwera ndi funso tikufunsana amalawi Uh, funso likuchokera ponena kuti munthu akatumikira dziko lino ngati president komanso vice president amayeneka kukhala ndi pension pension imeneyo imakhala yamuyaya ndiye tikubwera kuzafunsa lero kuti kodi wina aliyense amene watumikira mu ofesi imeneyi ndi woyenera kuti azilandira ulemu wonena kuti ndi president wakale komanso tizimpasa ndalama pension magalimoto china chilichonse moyo wake wonse e, mosalingalira kuti kodi nthawi imene anali pampandopo adachita zotani funso likubwera chifukwa ulamuliro wathu ndi wa demokrase demokrase imayeneka kuti pakabwera zinthu tizikambisana ndi kupanga lamulo funsoli labwera chifukwa chonena kuti mmene nduna ya zachuma imapereka dongosolo uh, ku nyumba ya malamulo zidaululika kunena kuti ku nyumba zachifumu kunadyedwa ndalama ngati tomato 67 billion malawi kwacha ndalama zimene zimati zigwire ntchito miyezi 12 anazigwisa ntchito mu miyezi 6 zokha nde funso nkumati ndizoona achakwera tizasonkheranso tizawaonjezera ndalama zina kodi aliyense amene anakhala pa mpando wa president akamachoka tizimulemekezabe tizimpasabe ndalama yabe mosalingalira kuti amapanga chani nthawi imene ali pa mpando ndi funso limene tikupereka lero ngati asidedi ku mtundu wa malawi tiyeni tikambirane moona mtima komanso modekha zikomo kwambiri ndipereke bwaloli kwa comrade priscilla one minute mungagawo blanket ifeyo amalawi ndife okhuzika kwambiri pamene chakwera nthawi yake amangoononga ndalama mopanda dongosolo achakwera kumene aliko ndalama aononga zambirimbiri pamene amalawi tinali utani tikuvutika zinthu zimangokwera pamene amaononga ndalama achakwera ifeyo amalawi tinali tikudya chiteze chiyambire cha moyo wathu sizinachitike zimenezo koma amalawi chaka chimene chitadya chiteze

pa minute amaononga 259,000 zikusonyeza kuti achakwera ndalama zonse ali nazobe ndiye tikupempha pamene alipo timafuna mwina amalawi atatibwezera ndalamazo kuti zingagwire ntchito moyenera m'maofesi mwathu malinga nawonso ndi maofesi amayi zathu mayi zamba ndalama zonse so achakwera tani aononga ndiye timafuna tipemphe amalawi amene mukutionera amene mukutimvera tiyeni tiime chimodzi kuti achakwera abwezese ndalama kuti zigwire ntchito moyenerera zikomo
Ah, comrade Priska akuyankhula akuyankhulira amalawi onse edi makamaka azimayi Ah, amanena kuti zinthu kuti ziyende bwino pamafunika kuti pakhala azimayi ndiye mzimayi wayankhula koma zikumvetsa chisoni chonena kuti ofisinso imene imasogozedwa uh, ku ofisiko ndi mzimayi kumenekonso kunali phwando langati kudya ndalama ngati akudya uh, tomato kuti angakaonongeke comrade uh, kupatula kuti munawerenga chikalata nkuthekanso kuti mungakhale ndi mawu oti muonjezere ndikupaseni baloli 1 minute mungakauche blanket Uh, mwina ine ndikambe kunena kuti no pa nthawi imene ndalama tikutchula apazi uh, 67 billion yomwe parliament idavomereza kuti ipite ku ofesi ya president amayerekeza amayerekeza kuti ikupita ku ofesi ya president osati ku family ya achakwera uh, izi ndikulankhula chifukwa chonena kuti no ofesi ya president imayenera kuti igwiritse ntchito ndalama zimenezi kwa chaka and achakwera ndi family yawo kugwiritsa ntchito ndalama zimenezi kwa miyezi 6 zikusonyeza kuti no dr chakwera atibera ndalama ngati amalawi ndikuti achakwera aba ndalama pafupifupi 33.5 biliyoni imene tikunena pano sikuti yonseyo amaliza kugwiritsa ntchito yayi mmene wakambira uh, mchemwali wangayi kunena kuti no ndalama iyi achakwera akuyenera ndithu alibwezere dziko la malawi ndipo awa ni mayeso oyamba amkulu wa bungwe limeneli la anti corruption bureau kunena kuti achakwera akuyenera kunena kuti ndithu ayitanitsidwe afunsidwe kuti kodi ndalama zimenezizi agwiritsa ntchito motani apo ayi kumangidwa kumene chifukwa ndalama zimenezizi ndi misonkho ya ife amalawi and tikunena pano sizoyeneranso kuti boma lidzikhala kalikili komakasaka ndalama zina zoti adzigwiritsa ntchito uh, ku state house pamene ndalama zilipo kale now oyimba wina otchedwa mkasa adayimba nyimbo imene ananena kuti ah koma anzanu ena anapanga mwano posamuka mu nyimbo imeneyi amalankhula za mkulu wina amene anapanga chipongwe mudzi wonse wathunthu koma poyimba mkasa akuti anayiwala kuti chauluka chidzatera ndimamva achakwera akuwuza mtundu wa amalawi pa press briefing kuti akuti akupanga madongosolo kuti kutsogoloko azabwererenso mboma ndiye ndimazifunsa kuti ah, mboma amafuna azabwerere ngati khansala ngati ndani chifukwa malipoti ngati awawa akusonyezeratu kuti amalawi sangakhalenso ndi luxury yodzabwezeretsanso achakwera pa mpando chifukwa dziko lino analiononga kwambiri a comrade ndimalize ndi kuimba kwa billy kaunda mu nyimbo yake imene wangotulutsa kumene imene akuti mudzikhala tcheru akukamba za paulo amene paulo amadandaula za mkulu wina wotchedwa alexandriyo kuti alexandriyo adatipanga chipongwe kwambiri ndiye paulo amanena kuti ifeyo chipongwe chimene atipangacho tilibe kuthekera kuti tingambwezere ndi mulungu yekha amene angambwezere alexandriyo ndiye amapereka warning kwa anthu amene akupita kumeneko kuti mukachenjere naye ndiye ife tikunena kuti achakwera ee takula pang'ono nkudziwa ndiku- ndikutengera kuti tayenda nanu ifeyo mwatipanga chipongwe ndipo mulungu kupatula ife apanga nanu zikomo kwambiri comrade
Ndi- ndimakulondolani bwino comrade nyimbo ya nkasa ija ah, adanena kuti pochoka adakathira chitedze adakaphwasula uh, mjigo koma achakwera ndi gulu lawo chomvetsa chisoni cha manyazi china nchonena kuti ndife tikufunsafunsa kuti kodi akulu amenewa akuyeneradi ndithu apatsidwe ulemu wa mtsogoleri wakale chifukwa ndi anthu awo adakayipisira ku nyumba yachifumu ndi kuyankhula pano ku nyumba kumene kuja kufunika ndalama zinanso zambiri zoti zikonzedwe ndizikhala ngati kuti 67 biliyoni inachulukira kwambiri adadya adazimbidwa ndi adayambanso kuipisira uh, nyumba yachifumu kutoko kufunikanso ndalama zina kuti ikakonzedwe ndebe funso ndonena kuti kodi achakwera awa akuyeneradi ndithu kuti azilandira ulemu wa president wakale wa dziko lino achakwera awadi ndithu ndiwoyenera kuti azikatiyimirira ku mabungwe ngati sadiki Ma- akuyeneka kuti azipita ndithu azikatiyimirira ku mabungwe aja ah, a commonwealth a atsogoleri opuma pa ntchito kodi achakwerawa ndiwoyenera kuti alowe mu ligi ya atcheya atcheya timawalemekezatu a former president dr bakili muluzi alowe mu ligi ya former president ah, dr joyce banda Ah, sakayipisa anthu amenewa

indicators that we should be using because apa pazikuoneka kuti tikangotenga kuti basi popeza munthuyo adakhalapo ku nyumba yachifumu ndiye ndi president wakale wopuma tizipezeka kuti tiziombera m'manja zinthu zosayenera e, tizipereka ulemu kwa munthu wosayenera pa chingereza amanena kuti respect is reciprocal pa chichewa timanena kuti mukhwawa awere na mwana mwanapwa na wene umwere mwanapwa munthu akamadzinena kuti ndiwe galu iwe suuzumira kuti ani? galu ulemu munthu umadzipatsa ndani wekha ndiye funso ndona kuti kodi e, zonsezi e, zikanenedwa zithera pati zithera ponena kuti m'dziko muno tili ndi malamulo nthambi za malamulo ku anti corruption fiscal police ku acb financial uh, intelligence authority ntchito ndi imeneyi takupasani mabungwe sadik commonwealth ndi ena mudikire kaye pa achakwera mukamatuma mukamayitana kuti azikakamba za mtendere pamene asilikali mu nthawi yawo apolisi amatenga zikwa apolisitu kutenga zikwanje nkumatema anthu E- e- mdf yomwe imene anthu anthu amayilemekeza ija mu nthawi yawo anayinyazitsa imaonerera nzika zikuvulazidwa ndi ameneyo tikanene kuti sitilola azikatiyimirira ah ndikuona ngati kuti pena pake sogolo la dziko lino sitikuliganizira bwino msonkhano uno ndi wa atolankhani uh, sitinabwere pano kuti tizaonjeze gaga ndi ma anthu akudikira amve kuti pa uthenga umene a cdedi apereka uh, pakhala mafunso otani ndiye ndimafuna kuti mundilole ndipereke bwaloli muja mmene muchitira muja eh, mukweza mkono e, mukakweza mkono tikutchulani mufunsa funso lanu the floor is open for questions yes i see a hand here
Okay, uh, ine ndi gift kaimira mtolankhani wa pentecostal life radio potengera kuti bungwe la cdedi linavutika kwambiri mulamuliro wa dr chakwera pa nkhani zokhudza ndi zionetsero zomwe mumachitisa kuti mwina apolisi mumathamangitsana nawo amukuvutisani kwambiri munamenyedwa muli ndi udani uliwonse ndi dr chakwera kuti mwina zikhoza kukhala personal mwina mukagwirizana ka ntchito chachiwiri uh, mmbuyomu kunali bungwe la hrdc imene inatchukaso kwambiri ndi nkhani za zionetsero uh, tonse alliance italowa m'boma hrdc ina- inakhala chete ndiye panopa cdedi imene uh, dr chakwera munatengesa kwambiri mwina panopa pomwe uh, boma ulamuliro wasintha tikhoza kuona so kuti mwina cdedi itakhala chete ngati mmene achitira hrdc nanga zitachitika kuti mwina atsogoleri a dziko lino profesa arthur peter mutharika akusankhani a namiwa kukhala mwina mlangizi pa nkhani za ngo kapena mwina kupita ku embassy mukhoza kuvomera nanga ntchito za cdedi zikhoza kuyenda motani popeza anthu ambiri amakudzudzulani amabungwe kuti mumatha ndithu ah, kusintha mawanga bomaso likasintha
zikomo kwambiri ndiyankhiretu Uh, funso loyamba mnena kuti ine ndi amene ndinapindula kwambiri pa ulamuliro wa nkhanza wa chakwera anandimanga uh, 2021 ndikundiyendesa m'maboma atatu ndikukandimanga tcheni cha m'miyendo iron leg anandimanga pompo ku area 3 anandiyika tcheni m'miyendo ku area 3 kucha uh, the following year 2022 napangidwa abduct 2023 anakatipanga attack uh, pamene timapanga mbindikiro wa ndalama zitabedwa za, za kubuchari ndalama za feteleza 2023 anakatipanga attack malo olowera chipata cholowera uh, ku capital hill 2024 tinaphonyana nawo pang'ono adamenya anthu pama- pa community pamene paja 2025 ndimene munaziona zija ndimafuna ndinene ichi kuti ntchito imene timagwira ine si ya personal si ya kunyumba kwanga ndikanakhala kuti ndimapanga za personal ntchito ndi yowawa ndi yovuta boma lapita lija limafuna moyo wanga amafuna kundipha koma thandizo langa linachokera kwa mulungu mulungu ndi amene akundisunga Ah, choncho ineyo ngati munthu ndilibe chifukwa ndi wina aliyense ndinene pano so sindinganene kuti it's personal ndifa chake zinthuzi tasiyira ah, ma, ma state agencies kuti agwire ntchito yawo imene akuyidziwa mwina ndakuyankhani pamenepo ndilibe eh, personal zonse zimene ndimapanga ine si za personal zinakhala za personal bwezi nditasiya ntchitoyi Sita- nditasiya kugwira ntchitoyi koma ndimaziwa kuti ndikugwirira ntchito amalawi choncho nothing personal no grudge whatsoever but let the rule of law take its course uh, nkhani yachiwiri unena kuti e, kunali bungwe lina nthawi imeneyo uh, limazuzula kenaka tinakhala chete awo mmaganizo awo uh, ndikukhulupira kuti pano pa CDEDI kuyankhula sinakhale chete and CDEDI sikhala chete fa CDEDIyo si anamiwa CDEDI si aphiri uh, CDEDIyo si aprisca CDEDI ndi amalawi ndifake tikamabwera pa msonkhano wa atolankhani ngati uno amatituma ndi zimene tumazo timakanena ziti zimenezo amalawi akamaseka CDEDI imaseka amalawi akamadandaula CDEDI imadandaula ndi chake ndimawuza ulamuliro wapita ichi achina chakwera kunena kuti ngati kuli munthu woti mumukonde ndife a CDEDI fa timakuuzani zoona asogolela andale ali ndi vuto they don't want to be held accountable for their actions ukamanena zoona umasanduka mdani wawo fa anthuwa amatitola nde akanakhala kuti achakwera amamva zimene tinkanena lero pano achakwera akulamulira koma adasankha kusamva chifukwa chadyera amafuna adyere amalawi masuku pamutu ndiye za enawo mukafunsa okha ine sindinga pano sindingabwere pano ziyankhula za bungwe lina ndiyankhula za uh, bungwe la CDEDI e, mwanenapo zonena kuti anthu kusankhidwa maudindo anthu akusankhidwa e, koma ndanena kale kuti ntchito ija sindimagwira kuti ine ndipindule ayi akanakhala ntchito ndimagwira kuti ndipindule ndikanapindula mu ulamuliro wa achakwera fa ndalama zimene amabazi amagulira anthu ine sine munthu wogulisa i cannot sell my soul i don't have a price ntchito iyi mulungu anandipasa ndigwirire amalawi so i'm going nowhere mark my word mukayang'ane ma press briefing amene takhala tikupanga mbuyomu anthu amandifunsa iyayi mukufuna udindo mukufuna udindo eh, udindo ndiofunikira there is nothing wrong kusankhidwa ndikatumikira dziko lako koma muziwe kuti as i'm sitting here as i'm talking to you i'm also serving my nation I'm serving mother Malawi. So you should accept and appreciate the fact kuti I'm serving in this capacity and I'm here, I'm going nowhere. si koyamba kuyankhula izi mukabwerere mbuyo ma interview osiyanasiyana anthu amafunsa funso limenelo komanso sindingakulozeni chala inuyo ndi gawo la namba 4 loyimirira amalawi tili ndi executive president ndi nduna tili ndi legislature aphungu ndi spikala komanso tili ndi mabwalo nde pachinayi pamabwera inu mukugwira ntchito yanu takonda kuti uh, simukusunga mafunso mukufunsa uh, ndikukhulupirira kuti ndakuyankhani pa mafunso amene mwafunsa yes
ya ine zina langa ndine gerard viewi kuchokera ku Timveni ngati ndamvetsera bwino lomwe nkhani zimene zakambidwa apapa kwenikweni tikukamba nkhani zoonongeka kwa ndalama za boma zimene zili misonkho ya amalawi koma potengera history zikuonesa kuti ma president ambiri ma former presidents kapena kuti ma presidents opuma akhala akukhuzidwa ndi kuononga kwa ndalama za boma komano milandu yake yakhala isakuziwika bwinobwino kuti kodi yathera pati nde apa mukukamba zonena kuti a Chakwera mwina akuyenera kuti abwenze ndalama zimene aononga kwa ka nthawi kochepa kamene ndithu akhala akulamula dziko lino mwina how sure are you kuti a Chakwera ndalama zimenezi abwenza komanso amalawi angakhulupirire bwanji kuti uh, ndalama zimenezi zi zibwenzedwa komanso mwanena kuti si president wina aliyense amene akuyenera kuti azilandira ulemu makamaka former president potengera kuti ma president enanso ambuyomu akhala akukhudzidwa ndi uh, kuonongeka kwa ndalama za boma koma akhala akutumidwa ndithu kukayimirira malawi mu misonkhano yosiyanasiyana yakunja tiziti mwangopanga target a Chakwera kapena mupangepo kuti mwina amenenso analamula dziko lino mbuyomu kaya anaononga ndalama zaboma nawonso abwenze ndalamazi kapena zikhale motani pamenepo tifuna titadziwa with due respect uh, funso lanulo uh, labwino kwambiri koma limafunika uh, evidence ndi zisanzo mukayiwerenga statement yathu ikunena kuti achakwera anatenga 67 billion ayidya ngati makaka ndalama ija inali ya 12 months ayidya 6 months achakwera mu nthawi yawo ali commander in chief asilikali ankhondo komanso apolisi amaonerera anthu akumenyedwa anthu amavulazidwa it is on record evidence is there zonena kuti akaipisa makoma a nyumba yachifumu zilipo evidence is there zonena kuti anadya ndalama za covid evidence is there zonena kuti a priska pundangaga anatenga galimoto kukabweza ku acb ndi 70 million it is there uh, so palibe cholakwika kufukula zakale ndiyeno tikupatsani assignment kunena kuti zimene muli nazozo mukazipange mmene zapangiramo ndiyenso muwauze acb a financial intelligence akuti kuti president wakale anapanga izi awa anapanga izi chifukwa choti palibe amene ali pamwamba pa lamulo koma ife lero nkhani imene tabwera nawo lero ndi achakwera umboni ulipo ndiye tikunena kuti achakwera awa e, awayitane chifukwa tangoyankhula pano iwo palibe awayitane anthambiwo ndi maumboni amene alipo ngati munamvetsera nduna ya zachuma onabo mwanamveka amanena kuti zimene akuyankhula nyumba ya malamulo evidence ilipo eh sichoncho zonse zimene takamba apa umboni ulipo ndiyeno za mapresident akale amene mukuwadziwawo kuti anawononga ndalamawo uh, chimene mupange mukalembenso statement ngati iyi mubwere muliuzenso dziko kuti akuti abakili muluzi anapanga mwakuti ajoyce banda anapanga mwakuti uh, ife pano ma, ma, mafumu a president nawo ndi awiri amenewe fa achakwera ndi awa tiona kuti tikambirane kaye kuti kodi akuyenera kuti atchulidwe former president ndiye mukabwerese amalawi akondwera kumva kwa inu ndikhulupirira ndakuyankhani dzina langa ndi farida muheya kuchokera ku radio islam funso langa likhala lokhuza za lipoti la ndege zomwe mwayankhula kuti achakwera anapanga ana boma lawo linatulusa lipoti la ndege labodza nde timafuna ndifunse kuti anamiwa nthawi imeneja munasankhidwa kuti mukhale gulu lokuti mupange nawo kafukufuku wa lipoti limene lija koma munatuluka pa zifukwa zomwe munafotokoza mwinanu simumaona pano pakuti mumayeneka mukhale momwemo potengera inde kuti munali zinthu zina zokuti sizimakusangalasani komano inuyo ndi omenyera ufulu wa amalawi amalawi amayeneka aziwe zomwe zikuchitika kudzera kwa inuyo simumaona kuti mukanakhalabe momwemo kuti mwina mubwerese inuyo zoona zenizeni inde kukatuluka lipoti labozalo koma inuyo mubwerese umboni kuti ayi izi ndi zaboza zomwe zinali ukuku ndi izizi potengera kuti mwakhala ndithu mukuyankhula lipoti lija labodza lipoti labodza kuti kutuluke lipoti lina labwinobwino zikomo kwambiri funso labwino lero ndakondwera kwambiri akubwera mafunso amphamvu kwabasi mwina ife kuti ku Blantyre kuno nasowa uh, i mean it's welcome back to Blantyre thank you so much uh, nkhani ya commission of inquiry pali act ndinene ichi kuti dziko la malawi ndi dziko la democracy ndiye mu democracy imakhala ndi malamulo munthu samangozuka kupanga zimene akufuna tili ndi lamulo lapaderadera commission of inquiry act commission of inquiry a- a- act yo imanena kuti president akasankha commission ija ikakumana imayeneka kuti ikambisane ku msonkhano wake woyamba kuti kodi zimene tizikambiranazi tizipanga on camera kapena tizipanga mobisa ndiye mafuna ndinene kuti ine ndinali munthu mmodzi ife a cdedi timalimba kunena kuti anthu ali ndi mafunso pa ngozi ya kuchikangawa zimene amayankhula chakwera nduna zawo ndani zisizikugwirizana ndiyeno adakhazikitsa commission of inquiry anandiyikamo ndinene lero kuti amafuna andipake mpoza m'maso amaona ngati kuti a cdedi ndi anthu opepera a cdedi si anthu opepera act ndanena ija imanena kuti anthu agwirizane kuti asankhe kuti kodi zokambiranazi zikhala in camera kapena tizibisa ndiye komiti ija idasankha kuti azikambirana mobisa ndiye funso kumanena kuti amene anali mafunso ndi amalawi komishoni ija ndi amalawi ndalama zake za amalawi amafuna tizibisa chani one two Mu- anthu amanena kuti iyeyo akanakhala momo uh, kumene kuja amavota amanena kuti amapanga collective decisions kusonyeza kuti ngati muno tilimo anthu 15 ndiye kuti a namiwa akunena kuti iyayi tipange poyera anthu aja akavota ndikupeza kuti voti yapanga 14-1 a namiwa aluza koma pakutha pa zonse zinthu zija akanena ngati a namiwa anapanga nawo ndibwereze pamenepo ku commission of inquiry amakhala ngati ku cabinet eh? amati collective decision mmene tili muno tiwerengane tilimo anthu angati ndiye tivote amene achuluka aja chiganizo chi- chi- atani atengera chimenecho ndiye mu nyumba muja anthu aja anali atakambirana kale ndifanenena kuti ngati apm is a statesman the first thing akanayambira kuwamanga anthu onse aja they lied under oath ananamiza mtundu wa malawi Ku- kunama utatenga utalumbira ndi mulandu ku malawi kuno those people are supposed to be arrested they did this country injustice because anapasidwa ntchito yoti apereke mayankho mapeto ake anakapezeka kuti anakabwirisa zifulipwiti za mafunso mwachisanzo akuti panali docket imene anapanga a detective a police koma Chakwera fere anayikaniza pamene chikhalirecho commission ija inali ndi mphamvu zofanana ndi high court ndani anga- anganyalanyaze chigamulo cha high court pano Z- nkhani zonena kuti achakwera anayimbiridwa foni ndi president wa ku zambia M- mukuziziwa zimenezo ngozi itachitika the first person to call anali hh kumuyimbira achakwera kumuuza ndege yagwa pakuti pakuti ndifa yana nakantha yonse osatiuza mtundu wa malawi so kukhala kwanga kwa kumene muja ndikanapakika magazi anthu mdziko muno ali ndi magazi adya ndalama za magazi ine ndinakana ndipo ndimakana sindimafuna kugwiritsidwa ntchito pena paliponse M- uh, my conscience is clean my conscience is still live i cannot sell my soul so ndinachokamo as a matter of principle because i believe in transparency and accountability mukakapita section 12 ya malamulo akulu a dziko lino amanena kuti d- mphamvu zimene anthu amalamulira nzowabwereka koma kuti azigwiritsa ntchito mphamvu zija amafunika kuti akhale ndi chikhulupiriro kwa ife wovota koma mphamvuzo azizipanga poyera ndiye mukazaona anthu akubisa anthu akupanga za za mdima ndipo achakwera amalengeza za ngozi ja usiku pamene anali atayiziwa 10 minutes after ndege kugwa ma 10 o'clock hh anayimbira achakwera mboni ndifoni yawo ya achakwerayo so vuto limene ali ndi malawi congress party amaganiza ngati tonse ndife anthu opusa so amafuna andigwiritse ine ntchito andipake ine conscience yanga ndi yamoyo ndikuhopa kuti ndakuyankhani funso limodzi lomaliza we don't have all the time on earth ngati palibe then tichezerane mu one on one komabe tisanafike kumeneko mundilole a Nyakauche blanket comrade uh, uh, asabulupire 30 seconds Ah, pa nkhani ziwiri zimene tinabwera nazo lero ndikukhulupirira kunena kuti atolankhani komanso amalawi onse amene akutimvetsera kunjako akhoza kugwirizana nafe kunena kuti lingaliro ili ndi lofunikira ani ngati malawi tikuyenera kuti titenge uh, direction iyi kupangira pamawa kuti atsogoleri amene adzibwera azidziwa kuti ndikapanga mistake ineyo anthu azandichosa mbuku lokuti nthawi ina yake ndinakhalapo mtsogoleri wa dziko lino inu ndinu mboni ah, mwaona atamangidwa anyamata amene akhala akumenya wanthu akhala akuzunza anthu mulilongwe kuti nduna zina za mboma la achakwera zimakapezeka kukhoti kuja mamawa mpaka madzulo mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma kumakachita kudandaula m'parliament kuti ayi, mukumang- mukutimangira anthu kuwamanga mamawa kuwamanganso ndiye pachichewa paja pali mawu amati menya galu kuti udziwe mbuyache pamene paja sitikufunikanso mboni yayi zoti anthu a Chamaphwesa amataya ku parliament timachita kuona Eh, zoti anthu aja zithunzi zilipo koma zimene zimachitika a Chakwera kutani akuyang'anira so ifeyo ah, tikugwirizana tu- ah, monga mmene takambira kunena kuti no tonse amalawi tiyeni tigwirizane kuti dr chakwera kuyambira pano kupita kutsogolo i think asamawerengeredwenso kuti anakhala mtsogoleri wo- wa dziko lino mwina tidzingokamba za a Bakili Muluzi akomanso a joyce banda zikomo
ndiyambire pamene ayikirapo kuti kusawerengera uku tikudikira kunena kuti nthambi za boma ziwayitane uh, he should have an opportunity because this is a democracy eh? ma state agencies agwire ntchito akagwira ntchito yawo akawapanga clear akawapeza kuti zonse zimene tanena apa anthu amangoaganizira azayeneka kulandira ulemu wawo azayeneka kulandira mapenshoni zonse zimene amalandira azizawo ndisindike pamenepo sitili pano kunena kuti achakwerawa tikwa eh, tikwavindikira iyayi koma tifuna kuti tiwapase mwayi kuti azipange clear ndifake tikupempha nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe ndi mayiko kuti baimani fa achakwerawa anaponda zilonda za amalawi anayika zilonda kufikira kukwajesa chitedze iwo akugawana 67 billion malawi kwacha ndeno badikirani kaye a- anthu awazukute akawazukuta akawapeza osalakwa ife amalawi ndife olemekeza atsogoleri athu timalemekeza malamulo tizawalemekeza tiza- tizawapasa uh, ulemu wawo nkhani ya 67 billion nduna ya zachuma a Simplex Chithyola akuyenera kuti nawonso ayankhe nawo limodzi fa amene anavomereza kuti ndalama ipite ku state house ndiwo komanso budget ya, ya opc nayonso inamalizidwa mayi Colleen Zamba akuyenera kuti ayankhe nawo ndiye paja mukudziwa kuti a Zamba akaitanidwa ndi parliament samapita ulendo uno ulendo uno mmene anavotera amalawi pa 16 paja amalawi asintha kachitidwe ka zinthu wina akaitanidwa akamanyalanyaza pali chizungu timati citizen arrest tizangomunyamula ndikukawauza anthu kuti bwana munthu uja ndi uyu the only way to change this country is to ensure that we should make those people occupying public offices very uncomfortable to abuse powers and funds ndinene pano kuti dzikoli kuti democracy tienjoye ulamuliro democracy kuti tipindule tonse amalawi chofuna kuchita n'choona tigwirane manja pasakhale munthu amene azikhala ndi mphamvu zambiri kuwaposa anthu anavota aja zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tilekere pomwepo koma tilipo